à tous et à tous ni aw ni a balimamuso de n'o ye asi kulubali ye an filɛ nin an ka m3 city plateau sanfɛ bi an n'an ka artiste belebeleba dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo a ma se ne yɛrɛ k'a tɔgɔ fɔ donc n bɛna micro d'a ma a b'a tɔgɔ fɔ avant que n ka micro d'a ma

fatɔ hakilima aw bɛɛ ni su ni fa ko ayiwa n bɛna n baarakɛɲɔgɔn présenter aw la bi don tɔw la Asi kelen pe dɔrɔn de bɛ to ka plateau in animer mais aujourd'hui bi n ni n baarakɛɲɔgɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Ama Boss donc an bɛna plateau animer ɲɔgɔn fɛ n bɛ kuma d'a ma Ama ko ka ɲi
bi an ni mun bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ cogo di ne yɛrɛ dabali bannen fatɔ taa sigilen na ne yɛrɛ kamanagannen de ko in kɔni a tɛna jɔ donc soyez patient a y'a lajɛ ka ɲɛ donc o kɔrɔ ko kow bɛ yan bi dɛ aa filɛlibagaw a ka hakili to an na dɛ n'a ye caméra bɛ ka yuguyugu dɔrɔn a ka boli ka na an kunbɛn m3 city da la bi ta in ne Donc la an bɛ fɛ ka dɔn e tɔgɔ ani e jamu
ne tɔgɔ ee d'accord yani n ka kuma daminɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ ka émission in lajɛ cɛ fara muso kan denmisɛnnin maakɔrɔba n bɛ n fa ni n ba fo ka ala fo donc ale min ye bi d'an ma an sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi ne tɔgɔ sɛsɛ

Donc la père e nana rap kɔnɔ cogo jumɛn o mɛnna dɛ ne nana est-ce que ne yɛrɛ b'a dɔn ne nana cogo min na mais ne kɔni nana rap kɔnɔ ne nana de ne nana cogo min na o tɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ dɔ ka son kanu kama i donna rap la i tun bɛ rappeur dɔ kanu ou bien i tun bɛ dɔ ka son kiffer trop

ne yɛrɛ tun t'a dɔn ne donna dɔnkilida la cogo min na depuis o wagati ninnu na dɔnkilida ka di n ye j'ai essayé ka to ka chanter a fɔlɔ o y'a sɔrɔ n ka dɔnkilida daminɛ kuma ninnu na clash face à face de tun bɛ yen nɔ an tun y'a essayer ka to k'olu kɛ an b'olu kɛ balaniso ni fɛn ninnu na bon en un mot master Sumi de tun ka di ne ye trop trop trop trop trop depuis ne fitinin donc ale ka kow n'a tɔgɔ donc o cogo de don quoi o de don ah ok n y'o yɔrɔ faamuya donc Tellement que Master Soumy diyara i ye voilà i donna dɔnkilida la k'a ka coiffure bɛɛ kɛ mais fa nana na wuli e la mais an dun y'a ye fa tɛ Master Soumy la e ka fa in an m'o yɔrɔnin faamu dɛ kokura aa an ka fa o ma dabɔ faamuyali yɛrɛ kama ma dabɔ faamuyali yɛrɛ kama n'o faamuna dɔrɔn don min na dɔrɔn o ko bannen

Tadi ne ma su tɛ kɔnplɛ ne b'a sugu bɛɛ kɛ i ko arabu i ko bi i ko tututu ne b'a sugu bɛɛ kɛ bɔn a cɛ ɲuman n bɛ fɛ an ka sira falen parce que de b'a o de bɛ ka mɔgɔ caman fɛ n bɛ fɛ ka sira falen su ye tadi rɔ ati n taara b'a fɔi ye cogo min na ma su joofi tɛrɛɛrɛ dɔ in mɛt parce que ne b'a fɛ ka kɛ a tɛsi sugu dɔ ye n b'a fɛ ka taa sira dɔ fɛ sisan k' Maliyɛnw tɛ k'a faamu ani mun tubabuw de bɛ olu ko ninnu dɔn anw bɛ c'est-à-dire dans la vie an ka ko bɛ fɛn o de don quoi confusion nana ne la parce que i ma nin yɔrɔ walawala trop i ko tubabuw ye fɛn faamuya i nana o don bon ne bɛ fɛ k'a fɔ a ko ninnu ka girin de c'est-à-dire ne bɛ fɛ ka sira min ta a sira ka jan trop a ko ka ca trop mɔgɔ caman bɛ yen u t'a faamuya ne yɛrɛ ka genre ye min ye ne yɛrɛ bɛ fɛ ka min fɔ ani mun moi ne ka fɛn bɛɛ bɛ kuma de c'est-à-dire même ne ka habillement ne ka fɛn bɛɛ bɛ kuma ani mun moi ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ quoi a kuma yɛrɛ man kan ka fɔ f'a ka ye quoi f'a ka ye quoi
A ma n bɛ o yɔrɔnin expliquer dɔɔnin i bɛ fɛ ko min e bɛ fɛ ka ko min kɛ n'a ma kɛ a tɛ dɔn mais avant k'a ka kɛ i bɛ se ka dɔɔnin expliquer mɔgɔw ɲɛna u bɛ mun faamuya o ko ninnu na parce que a kunpa bɛ bɛɛ la mɔgɔ si yɛrɛ t'a dɔn Pɛrili bɛ ka

A ko e ma nin ye freestyle kura de ye nin ye style kura de ye nin ye genre kura de ye ni album bɛ nalen c'est pas possible sans plus tarder Pɛrili an bɛ taa i b'a dɔn nous sommes en Afrique Bon n'a fɔra ko i den bɛ dɔnkilida la mɔgɔ b'a kɛ ko sugu bɛɛ ye Pɛrili an bɛ fɛ k'a dɔn i ka dɔnkilida daminɛ i ye difficulté sɔrɔ euh avec les parents ouais est ce que Pɛrili ye difficulté sɔrɔ avec les parents a ka dɔnkilida daminɛ ouais bon dans la vie ne ma dala dans la vie ne ka ne parents ne ma dala n'u ɲɔgɔn bɛ yen diɲɛ bɛɛ parce que Artiste tɔw bɛ fɛn minnu sɔrɔ difficulté fɛn ninnu na dɔnkilida ko la alihamdulila a barika Ala ye ne ma olu si sɔrɔ parce que ne parents suwalen don trop ne parents ɲɛ yɛlɛlen don surtout ne fa yɛrɛ kuma dɔw la o kɔni tun ye rumeur dɔw passé passé aa bon Pɛrɛli ye dɔnkili n ka wagati dɔ la n tun ye dɔnkili dɔ bɔ n ko a fɔ ne a fɔ ne dɔrɔn caman ye kuma caman fɔ Pɛrɛli fa y'a gɛn parce que a tɛ dɔnkilida la ne fa tile kelen ma deli ka ne gɛn Même ne ka concert ne ka podium ne ka fɛn o fɛn bɛ kɛ ne fa bɛ participer a la ne ka clip fɔlɔfɔlɔ clip Mama ne fa de y'a wari complet sara c'est-à-dire a suwalen don trop ne sɔnnen don a ye trop et puis a ye ne faamuya depuis au début tiɲɛ yɛrɛ de la n ma gɛlɛya sɔrɔ envers mes parents dɔnkili da ko ni fɛn ninnu na alihamdu
aw yɛrɛ ye nin mɛn sisan foyi foyi ma kɛ maintenant euh, ne bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ i ko selon les rumeurs rumeur dɔ fana tun bɛ ko Pɛrɛli ka bac ko je sais pas gɛlɛya la des trucs donc ko Pɛrɛli fa tun ko k'a ka dɔnkili jɔ pour k'i ka étude continuer des trucs je sais pas n'o ye tiɲɛ ye bon faniw kɔni de b'a fɔ dɛ yan kɔni n'u y'a fɔ an b'a lase Ouais, c'est- i ma, ça, donc c'est- a b'a walawala bɛɛ ye c'est ça bon o kelen nin o bɔlen don tiɲɛ fɛ dɔɔni parce que A kɔni tɛ kuma dogo dɛ dans la vie depuis voilà depuis dɔnkilida ko ninnu daminɛ n fa b'a fɔ n ye bon n t'i ka dɔnkilida contre la mais fɛn kelen min ka di n b'a fɛ i ka kalan kɛ donc a ka kalan ko tun tɛ tulonkɛ ye quoi en un mot mais dans la vie bɛɛ n'i ka ko ninnu de don a y'a kɛcogo bɛɛ pour que pour que fɛn ka fɛn a ma fɛn donc fɛn fɛn sisan an fana y'a fɛn a kɛra fɛn de ye o fɛn nin fɛn o kɛra fɛn tan
c'est-à-dire kalanko in na sisan n'a tun tɛ ka ɲɔgɔn faamu a ko dɔnkili da tɛ problème ye mais kalanko in yɔrɔ de ye fɛn ye quoi donc bac ko tiɲɛ yɛrɛ la n ma o fɛn ninnu sɔrɔ ma n ka kalanko ma taga ɲɛ an da tun bɛna se o yɔrɔ ma
dɔnku aw ye nin kuma faamuya n'a fa tun ɲɔgɔn na ka la bon wɛrɛ tun tɛ mankan yɛrɛ fa tun bɛ fɛ ka psi a ka kɛri an bɛ taa bi parce que n y'a fɔi ye cogo min na ki bɔra bi fa yɛrɛ ko kuma kuma kɛra k'i la k'a b'a bɛɛri kɔ

i b'a dɔn en Afrique ni principe b'i la u t'a faamuya u b'a kɛ ko wɛrɛw de ye fierté b'a la tan fierté b'a la tan il y a des choses ne tɛ sɔn o ko ninnu de ma olu de bɛ ne ni mɔgɔw cɛ sinon fierté tɛ mɔgɔ tɛ fan lamɛn ka ne bɔ mɔgɔ tɛ baro kɛ ni fan de ka ne bɔ wa mɔgɔ tɛ fan fo ka ne bɔ c'est-à-dire mɔgɔ tɛ même a jate minɛ prestation ni fɛn ninnu na il y a des artistes bɛ taa u b'u t'u ka mɔbili ni fɛn kɔnɔ u bɛ k'u sigi yɔrɔ ninnu na k' u tɛ kuma ou bien u tɛ bɔ ne ni n ka fanw de bɛ baro kɛ maintenant même denmisɛnninw ni n taara sɔrɔ u bɛ fɛn o fɛn na ni balontan don an bɛ balon tan ɲɔgɔn fɛ yanni ne ka prestation cɛ tout tout tout faamuyabaliya de don dɔrɔn k'a f'u ye fɛn tɛ fierté tɛ mɔgɔ man di c'est à dire mɔgɔya man di mɔgɔ ye ka ne bɔ quoi fatɔya in aw m'a faamu dɔrɔn walayi sinon aw ko ka di ne ye fɛn aw ko ka di ne ye dɛ an ka ɲɔgɔn faamu dɔrɔn sinon foyi ok Ama n bɛ i ka o yɔrɔ kuma tɔ dafa parce que hali dɔw fana b'a fɔ ko Perli u bɛ wele téléphone na souvent i t'u ka appel ta ou bien n'i ye appel ta i bɛ mot dɔw f'u ma min b'u la énerver tu vois au plus encore ni ou bien ko ni message cira i ma sur whatsapp i tɛ mɔgɔ ka message jaabi kuma caman quoi juste an b'a fɛ k'a dɔn mun na non bon parce que mɔgɔ kɔni mana kɛ cogo cogo i tɛ se ka bɛɛ sago kɛ dans la vie i mana kɛ cogo cogo jamatigi i tɛ se ka bɛɛ sago kɛ whatsapp ko ni fɛn ninnu moi je suis pas ne tɛ rappeur dɔrɔn ye moi je travaille ne bɛ fɛn wɛrɛw la min ni dɔnkilida tɛ kelen ye a bɛ se ka kɛ n ka occupation bɛnna ni dɔw ka message ye ou bien dɔw ka appel ni fɛnw ye Donc a bɛ se ka kɛ fɛngɛ don n'olu la donc n bɛ hakɛto ma ɲini k'olu fɛ c'est pas parce que ko n bɛ ban k'a jaabi c'est pas ça donc a bɛ se ka don ni ko dɔw ye cogoya dɔw la min ni fɛnw tɛ kelen ye n hakilina tɛ kelen ye donc n bɛ hakɛto ma ɲini k'u fɛ fierté tɛ foyi foyi tɛ c'est juste a bɛ ni ko dɔw de ye dɔrɔn yɛrɛ tulo bɛ na sa fi tɛ y'a ye k'a bɛ dɔnkilida la a bɛ dɔnkili da aw de kama a ka pan de kama ko bɛn ni kɛcogo don jan kɔnɔ dan bi bɛn ni cogo don ne bɛ fi tɛ ga la mun foyi yɔrɔ dɔ fɔ tiɲɛɲɛn don sufan tan tun pɛme tɛ ka bere bɔ kɔn sisan sisan o yɛrɛ faamuya la an dɔɔnin
an bɛ fɛ k'a dɔn

ko man wɛrɛ o ke yɛrɛ b'an bolo i ni tɔgɔfi ka kilasi dɔw ko tɔgɔfi kɛra sa tɔgɔfi ni bɛ n'i ye si sɔrɔ ko parce que ko tofi sɔnna ko sɛgɛnte sidi saba ko pli ari bɔ dan bako ni ko si na tɔgɔti ko cɛ ala ye ne dan ne yɛrɛ yɛrɛ pɛr dan koyi olu bɛ se ka sikisɛ di ne ma cogo di Ala ye ne dan ne tun ye Togofilo ni fɛn ninnu dan manamana mɔgɔw de don sanmɔgɔ jɔnjɔn minɛ c ninnu tɛ tun tɛ ninnu i b'a kalama k'u bɛ tila ka passer plateau in sanfɛ yan ala ye ne dan ne y'u dan de an y'o yɔrɔ faamuya donc o la i bɛ i ka pakolonin ni freestyle dɔ kɛ anw ye pakoloni
Ah, ouais o de don hɔn n tun bɛ tulon ne la bɛ denmisɛnya na n bɛ sɛbɛ de la ma ka taa bɛ taa tugu la Kayes fo Kidal n ma da tu la k'a jira k'a fɔ n bɛ s'u la trophée joli ɲɔgɔn ta clash la ka n ka quartier bila top la niveau bonyana Mali rap maaya

donc c'est-à-dire ni Memo ni fɛn ninnu an bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɛnna mais ko wɛrɛw bɛ ka don kow senkɔrɔ tuguni même avec tanti FC ne y'a fɔ Perli bɛ fɛ ka ko kura de kɛ c'est-à-dire bɛ fɛ ka na ni ko kura de diɲɛ kɔnɔ diɲɛ dɔnkili da kɔnɔ min ni ko kɔrɔlenw tɛ kelen ye quoi donc ko caman bɛ sen na quoi a ne mun mɛlen tɛ gansan ten n bɛ fɛ ka ko caman kɛ fitinin ko bɛ ko ninnu senkɔrɔ ko caman b'a kɔrɔ quoi a caman b'a dɔn kɛ ni min nana ye i ni sa la o de bɛ lakale sisan
an bɛfasi dɔn n'u cɛ an bɛ psi ta tuur an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲin an b'an kanbaga bɛɛ bɛɛ lajɛlen fo an minnu a bolo don tu an y'an su minnu a bolo a ye taa aw bolo parce que ni kodamin aw yɛrɛ bɛ pli sigilen na

Ayiwa ɲininkali minnu b'an bolo sisan Perli ye son joli de bɔ et puis album b'i bolo ou bien album t'i bolo
d'accord ne ka son ka ca dɛ ne ka son ka ca yɛrɛ bon album ko in na tiɲɛ yɛrɛ la album tɛ n bolo fɔlɔ album tɛ n bolo fɔlɔ mais mais album ko de kan ni ala sɔnna a ma alibabu ko de kan a bɛ taa mugan da damadamani na dɛ kelen fila saba naani fo fo mugan kɔ a ka ca to e a ye yɔrɔ faamuya ye ya kibuw bɛ pɛrɛn' bolo wa ki bɛ yen kibu bɛ yen dɔw yɛrɛ bɛ basi ye ORTM a caman téléso ninnu fɛn ninnu na faantanya comme mama clip ani faantanya olu bɛ yen nɔ c'est ça an y'o yɔrɔ faamuya fɛn caman bɛ yen o yɔrɔ faamuyala yala Perli delila ka jouer an ka scène-baw sanfɛ et puis yala Perli delila ka concert organiser n'a yɛrɛ yan ouais bon ne yɛrɛ ye dɔrɔn ne ye scène-ba ne yɛrɛ de ye scène-ba ye n jouer la scène-baw sanfɛ scène belebelebaw sanfɛ n ye concert fana labɛn n ye concertw labɛn pour que Sikaso yan nɔ yɛrɛ pour que Sikaso rappeur ka concert ko la pour que u ja ka gɛlɛya u ka se ka concert ni fɛnw ta ne tɛ yan ala ye ne dan ne ye Sikaso rappeur tɔw dan n ye concert fila labɛn

n ka koba tɛ ten featuring ko ye quoi voilà ne ka koba tɛ featuring ko ye ne bɛ fɛ yan
cɛ e yɛrɛ Perli ɲɔgɔn ye Perli ka kuma in kɔnɔ n bɛ yɔrɔ dɔ sɛ Amala a ko question posé an ka ɲɛ ne yɛrɛ ka kuma parce que ko première division kɔnɔ ko aw tun bɛ fɛ ka featuring kɛ ou bien e tun bɛ k'a labɛn mais an dun y'a ye ko dɔw passéla mais m'o di Ama ma Ama ko question posé bolo la bɛ la pasi

n'i ko n'a kɔrɔ tɛ tonton Filani tɔgɔ in kan ka ne bato parce que dans la vie ale yɛrɛ tɛ se ka diɲɛ foyi kɛ ni ne tɛ c'est à dire même Filani tɛ se ka son bɔ c'est à dire ale yɛrɛ n t'a dɔn n b'a fɔ i ye cogo min na a dayirimɛ bɛ ne de la quoi kɔmi i m'a fɔ n ka Abu den na n ko ma ni dayirimɛ bɛ Maka la sa ne yɛrɛ fa ko ko ne kana to ka kuma a ko la a ka ko la ko parce que ko ne jɔlen bɛ se ka daji tu cɛw cɛ kun cɛ la kuma ne jɔlen ale kan ka ne bato a b'a kalama fako ninnu bɛ aw hakili sanfɛ de bato ye mɔgɔ ladon de donc mɔgɔ tɛ se ka faamu ne m'a dabɔ faamuyali kama ko bɛ an bɛ ɲɔgɔn

tiɲɛ yɛrɛ la n ye ekɔli kɛ dɛ n ye ekɔli kɛ fɔ mais n ma bac sɔrɔ mais tiɲɛ yɛrɛ la n tilala ka taa transit la transit deux ans transit diplôme bɛ n bolo mais ne ka ko tɛ olu ko ninnu ye kalan ko ni fɛn ninnu tɛ fɛn ɲa la
diplôme nɔfɛ voilà ne ne businessman de ye jɔ an fana saba an ka émission daminɛ i ko ko ko Master Soumy ka les Master Soumy c'est un cadre de ce pays Master Soumy ninnu kalannen don trop trop ouais ouais bon mais ne bolo c'est ça c'est ça c'est mon idole mais mɔgɔ ka idole tɛ a jira ko voilà n ye fɛn dɔ ye mɔgɔ bolo ko kalan ye ka t'i sigi ekɔli la ou bien n ye doctorat sɔrɔ n ye fɛn sɔrɔ kalan ye kodɔn de ye a bɛ yan kalan ne kalannen don dɛ mais aw hakili bɛ kalan min na o tɛ ne bɛ kalan ye min ye ne b'o a tɛ faamu e m'a faamu tiɲɛ parce que Ama i ɲɛ taara ku bɛɛ bɛ Perli bolo kolon kolon ninnu ye n taama ɲɔgɔn ye
dɛ taama ɲɔgɔn de ne bɛ yɔrɔ yɔrɔ ninnu bɛ yen c'est ça parce que dans la vie ninnu ye fɛn dɔ ye N y'a f'i ye même ne ka habillement ne ka fɛn bɛɛ bɛ kuma de donc kusi ko ni fɛn ninnu mɔgɔ tɛ se k'a faamu quoi ko yɔrɔ de don ko don kolon bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen taama ɲɔgɔn de ye i jɔ Perli kolon bɛ yen parce que an bɛ fɛn ninnu ye mɔgɔ minnu fana bolo ka caya kɔmi bɛɛ yɛrɛ b'a dɔn soma ou bien Ee mɔgɔ minnu bɛ lajɛli kɛ mɔgɔw ye tu vois ou bien ngɔnifɔla minnu bɛ yaala ka ngɔni fɔ mɔgɔw ye mais an tun b'a dɔn Perli e tɛ ngɔnifɔla ye bon an b'i ka somaya ko mɛn aa donc kɔmi an ɲɛ bɛ ninnu bɛɛ la i bolo an ma se ka fɛn faamu a la et puis hali nin bɛ k'i ka fanw kamana gan u b'a fɛ i ka explication di an bɛ faamuya
yɔrɔ ko dɔ bɛ yen olu ka faamuya olu ka faamu parce tadi su kɛlɛkɛ n mara san ni fɛn kolon olu i b'a dɔn danfi olu fɛn ni ninnu ka di yɛrɛ de de ne fitinin kolon ko ni fɛn ninnu se mɔgɔw bɛ' kɛ min o tɛ mɛ a b'an ka faamumu yɛrɛ de

Ne bɛ ko de fɛnkɛ dɔrɔn o bɛ cɛkɔrɔbaya de jira o bɛ kodɔn de jira c'est-à-dire a b'a jira n bɔra a bɔra ka fɛn dɔ fɔ sago kalan ko a b'a jira Perli le niveau ko ni cɛkɔrɔba sigilen don a ka fɛn na parce que aw bɛ ka fɛn fɛn fɔ ala de ye ne dan ne ye rap dan donc ni maa sera yɔrɔ dɔ la et puis kusi fila de don finman ani jɛ

tubabu ni farafin représenter ayi dabiri tɛ a man ka faamu a man ka faamu ko wɛrɛ bɛ yen mais o fɛn de finman ani jɛman muso fila donc olu de bɛ représenter la depuis sisan c'est juste ka fɛnkɛ kɛ quoi Perli an b'i ka kuma tigɛ n'a sɔrɔ i ka fɛn o yɔrɔ mɛ n'a sɔrɔ ale bɛ fɛ ale ka kɛ kelen dɔrɔn de ye
foyi foyi hali foyi tɛ ne bolo ala ye foyi tɛ ne bolo on veut savoir Perli yɛrɛ sigilen don min sisan
bon actuellement n bɛ sikaso ni bamakɔ cɛ n bɛ sikaso ni bamakɔ cɛ mais n ka sigili fanba ye bamakɔ de ye parce que n b'a la ka fɛn dɔ fɛn sɔɔni dɔrɔn yɛrɛ Perli tɛ mali sigibaga ye inchallah ni ala ye si ni kɛnɛya di parce que ne bɛ fɛn minnu kɛ la ne bɛ musique genre minnu kɛ la a tɛ faamu yan nɔ yɛrɛ mɔgɔ yan mɔgɔ tɛ se k'a faamu a faamuyabaga ka dɔgɔ donc o de la couche fila bɛ n bolo finman ni jɛman tubabu muso de bɛ kɔn ka furu donc an bɛ sɔrɔ ka farafinmuso furu tubabu ni fɛn ninnu ni festival ba ni fɛn ninnu mɔgɔba ninnu de bɛ Perli ka ko faamuya

c'est zéro caméra kɔfɛ vie ninnu de ka
sigara u bɛ mali yɛrɛ a bɛ mali yɛrɛ sigarabu kɔni tɛ sa mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔya o kuma na mɔgɔ aw mɔgɔ mɔgɔ ta don a la o tuma sigara b'a la mali a bɛ c'est-à-dire ko kuntan olu bɛ genre minnu na tantôt nafa t'a la c'est N'i ko k'a tɛ taa yɔrɔ jan, a tɛ taa yɔrɔ jan quoi donc ne bɛ vie fɛnkɛ de kɛ fo mɔgɔ ninnu fɛ yen, donc a y'o faamuya yɛrɛ, c'est ça, ok donc an bɛ passer très rapidement euh Perli, quels sont tes projets à venir i ye dɔɔnin f'an ye sisan mais a ka d'an ye i ka détail dɔɔnin d'an ma, ne bɛ fɛ ka diɲɛ de dɛmɛ

la o ko in de bɛ laban kɔ bɛ ko minnu u bɛ siran minnu sɛ i kɛra kɔfɛ v ninnu mɔn ba sa fɛn ninnu fɛ fa la ne bɛ vli tɛ in dɛ u bɛ ka ban min na ne bɛ v kɔnɔ i ma fa o tɛ ne fa mɔgɔ fatɔya ye mɔgɔ la dɔn de n'i ye fatɔ ye i ye sanfɛ mɔgɔ de mɔgɔ sanfɛ mɔgɔ mɔgɔ man ka fa yɛrɛ i ka ko dɔw man ka fa yɛrɛ o don kɔmi i bɛ fɛ ka diɲɛ bɛɛ dɛmɛ ni a dugawu kɛ ala ka la ka
bɛɛ la financièrement mentalement tout tout tout parce que don dɔ la ne bɛ fɛ ka diɲɛ yɛrɛ de dɛmɛ parce que don dɔ la f'a ka fɔ ko dɔ ka ɲagami fo diɲɛ bɛɛ mɔgɔ tɛ se k'a ɲɛnabɔ ni Perli tɛ diɲɛ bɛɛ n tɛ k'a fɔ mali dɛ n tɛ k'a fɔ farafinna dɛ ne bɛ diɲɛ c'est-à-dire ne bɛ fɛ ka diɲɛ de dɛmɛ nka ni yɛrɛ bɛ ne la ne bɛ k'o baara de kɛ o de la mɔgɔ tɛ se ka faamuyali kɛ Perli ka ko tɛ se ka faamu yɛrɛ mɔgɔ tɛ se k'a faamu quoi ne t'a fɛ a ka faamu yɛrɛ wa aw tɛ se k'a faamu yɛrɛ ah c'est ça n'o y'i ŋaniya ye mm. i b'a dɔn ko initiative ɲɛnamaba de parce que l'autre jour n bɛ ka Guimba national lajɛ euh, a ka euh, muso muso ka décès la c'est pas Fantani mm. a ko dans la vie n'i bɛ ko min kɛ kana kɛ i kelen kama mm. a kɛ don dɔ komi n'i taara mɔgɔ bɛ se ka karisa ka

animateur caman même u tɛ don ne kan n t'a dɔn n b'a f'i ye cogo min na u b'a fɔ Perli dɔrɔn a ko kɔni bɛ cogo dɔ la quoi voilà u bɛ fɛn min kɛ wa ne kɔni t'a dɔn i jɔn bɛ king dɔn ne bɛ se ka question conseil min di ne jɛɲɔgɔn ma ni frères ma Parce que n y'a f'i ye cogo min na Sikaso rap la ni ko n'a kɔrɔ tɛ ne ka kan ka bato ni rappeurs kan ka ne bato ni n'u bɛ bɔ ka taa u ka prestation n'u bɛ taa fɛn o fɛn na u kan ka ne bato ne bɛ se ka conseil min d'u ma u ka baara kɛ parce que yan nɔ Sikaso yan nɔ n'a y'a jateminɛ Sikaso artiste tɛ baara min kɛ a bɛ fɛ k'o nafa de sɔrɔ sɛbɛ sɛbɛ yɛrɛ la an b'a fɔ dɛ parce que i b'a jateminɛ même u bɛ concert ni fɛn minnu organiser tan ne de kɛra fɔlɔ fɔlɔ ye sikaso sikaso rap pour que u ka ja ka gɛlɛya même ka Lamisa Bɛngali ni fɛnw ta ne de y'a kɛ mais ne tilala k'a ye concert b'a la ka kɛ concert t'a la ka marcher m'a fɔ dɛ ne b'a fɔ dɛ concert t'a la ka marcher ne hakili la ni problème bɛ yen aw b'aw jɔ de fɔlɔ

mɔgɔ yɛrɛ de i ɲɛna i yɛrɛ de don i tiɲɛna i yɛrɛ de don parce que rappeurs bɛ cogo min na population bɛ kɛ ten baara de t'a la ka kɛ n'a fɔla baara u b'u kɛ heure bɛɛ u bɛ texte sɛbɛn ni fɛnw na c'est pas ça heure bɛɛ aw bɛ son bɔ la o dɔrɔn tɛ baara ye dɛ o ye baara dɔ o dɔrɔn tɛ baara ye il faut ko kɛcogoya c'est u kɛcogoya ni sa fɛɛrɛni sa fɛɛrɛni aw ye fɛɛrɛw kɛbaa ye minnu bɛ ka bɔ u b'a la ko rappeur bɛ bɔla Bamako ka na mɔgɔ bɛ ka taa u ka concert ni fɛnw na, olu ye fɛn dɔ de kɛ o, ouais, min bɛ mɔgɔ la impressionner unhun, olu ye fɛn dɔ de kɛ fɛn min b'a to mɔgɔ bɛ se ka t'u ka wari bɔ k'u lajɛ, aw tɛ ka fɛn kɛ o, toujours, vous vous n'avez, aw ma foyi de kɛ, unhun, walayi bilahi aw ma foyi kɛ, ah ouais, même aw ka cɛ surunmanin a ma foyi kɛ, il n'a rien fait, ayi, mais ne yɛrɛ tun sɔnnen don a ye culture ko ni fɛnw na, culture ko bon foyi, nin tɛ foyi dɔn nin tɛ foyi dɔn ne pɔrɔpɔrɔ mɔgɔ de donc ne b'a fɛ u ka baara dɔrɔn de kɛ mhm. baara dɔrɔn baara de ka di ne ye an ka baara kɛ an kana presser fɛn tɔnɔ ma mhm. c'est à dire ni baara kɛla tɔnɔ yɛrɛ bɛ n'a yɛrɛ ye quoi mhm. c'est juste ça an ka baara dɔrɔn kɛ an kana kɛ muso ko ye an kana kɛ manamana ko ye dɔnkilida ye fɛnba de ye dɔnkilida ye fɛn belebeleba de ye et puis fana n b'a f'u ye fana u kana dan dɔnkilida dɔrɔn ma an ka ko wɛrɛw fara a kan an ka baara kɛ c'est à dire an ka baara wɛrɛ kɛ ka fara dɔnkilida kan c'est à dire n t'a dɔn n b'a f'i ye cogo min i bɛ artiste ba fɛn o fɛn ye u bɛ fɛn wɛrɛw la activité wɛrɛw la ka dɔnkilida kɛ fɛnkɛ ye quoi donc u ka baara kɛ u kana taa u da ka sunɔgɔ k'u da 4 heures ka wuli 16 heures ka t'u sigi gɛrɛn ni fɛnw na o ye fugariya de ye u ka wuli ka baara kɛ ka dɔnkili fana da

foyi foyi tɛ ne ni arafɛ cɛ bɛɛ ka di ne to fɛn dɔ ɲininkali kɛ dibi kɔmi emi banna mɛ i ye kɔsɔn dɔ fɔ san i ko ko u ka baara kɛ ko fɛɛrɛ de jɛnɛtigɛ ko bɛɛ i y'a ye garanfɛ a bɛ don a cɛ su tɔgɔ yali banna imi mɛ tɛ min k'i ye guruk dɔ kelen a fɔra ko pɛredi ma sɔn don a la Dɔnku i ko ko siigakawkaw sigara pew ka ko kɛcogo ma dɔnku o de kama fɛ n' ma sɔn n tɛ g wa bɛ ko wɛrɛ tuma la ka fɛn fsee paseke e min u jabaga n y'a jira min kɔrɔ tɛ si hakili de don i y'a sɔrɔ ne si la i ma ne hakili la Dans la vie an tun ma se o wagati o an ma se o wagati ka k'i ban ka taa ko ni cachet tɛ même wa olu hakili bɛ mɔgɔ minnu na tantôt olu bɛ taa concert dɔw la olu bɛ taa fɛn dɔw la sans cachet mɔgɔ tɛ se ka wari minɛ fɛn bɛɛ la i bɛ ko dɔ kɛ ko dɔ kama i bɛ ko dɔ kɛ bi san wɛrɛ de i b'a wari sɔrɔ san wɛrɛ de i b'a tɔnɔ sɔrɔ dɔnku ne tun ma se o ye ne ko Emi ma i bɛ se ka kɛ ne t'a la donc a ye denmisɛnninyan ni ninnu fara fara ɲɔgɔn kan k'u ja baga ne ko non ne t'o don o la dɛ ne ma sɔn o ma parce que an tun ma se donc u bɛ ka concert ko ni fɛn minnu kɛ tan an ma se an ka baara kɛ ne bɛ fɛ an ka baara de kɛ baara de bɛ kɛ walayi bilayi fɛɛrɛ de don ok an y'o yɔrɔ faamuya d'accord donc euh, an ka émission sera a laban ma mhm. mais avant k'i ka foli ta ka di mɔgɔw ma Perli yɛrɛ ka son ninnu bɛɛ la son jumɛn ka di Perli ye
Pɛrya y' ka kɔsa in bɛɛ faamuya mɛ an dun y'a ye o bɛ y'a fɔ fɛrɛɛrɛ ko pɛrili tun na i maya a tɛ ka ye mufɛma na a tɛ ka sɔn bɔ tuguni ni yɛrɛ kan bɔn fɛn mana tunun tɛ pa suba ye fo i bɛ reculer pour que pour mieux sauter quoi oui n'a ye n'i y'a ye ne tununnen don n'i y'a ye ne tɛ ka ye unhun olu tɛ se ka ko kɛ ni ne tɛ oui n'i y'a ye ne tɛ ka ye ne tɔgɔ bɛ ka fɔ tan ni ne nana ye a ko man nɔgɔn dɛ donc o de la i tun bɛ voilà alamisa la voilà moi je suis quelqu'un ne kɔni tɛ ka dɔnkili da mais minnu bɛ ka dɔnkili da u bɛ ka album couture kɛ ne ka hali bi ne ka son kɔrɔ de bɛ k'olu ci aw kɔni ka kan k'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ yen yeliko tɛ

son o mama de ok donc i bɛ freestyle kɛ n'o mama ye ka kun cɛ avant k'i ka freestyle kɛ i bɛ foli di i kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma ani ka fanw ma même n'i ka manager i bɛ foli di i diɲɛ mɔgɔw ma kan i bɛ sɔrɔ ka freestyle kɛ donc ok yani n ka bɔ kuma kɔnɔ n bɛ foli di émission lamɛnbaga bɛɛ ma diɲɛ bɛɛ fɛn fɛn bɛ ka émission in lamɛn mhm. ani n ka fanw bɛɛ fatɔw bɛɛ mhm. donc k'u k'u kulo majɔ inshallah o ko ko ba de ba de ba de bɛ nalen n mhm. ka foli bɛ n ka manager ye manager très très très très puissant ah donc foli belebeleba b'a ye n ka foli bɛ n kanubagaw bɛɛ ani n baaraɲɔgɔnw bɛɛ ye ani M3 City yɛrɛ foli belebeleba bɛ d'aw ma a bɛ d'aw ma a bɛɛ bɛ d'aw ma

émission in lamɛnbaga bɛɛ ne ka son ka di ne o ye Mama de ye son in ka di ne yɛrɛ an foli di an bangebaw ma c'est-à-dire n'olu tɛ an tun tɛ kɛ yan
an ye ɲɔgɔn faamuya mɔgɔ ka mɔgɔya
mɔgɔ ka mɔgɔya o fɛn fɛnw bɛ nalen o fɛnw bɛ na fɛn bɛ nalen u tɛ foyi dɔn olu tɛ foyi dɔn n bɛ na ni ko kura de ye ko kuraba de ye ayiwa an ye ɲɔgɔn faamuya donc sisan an ma an bɛ sira di Perli ma a k'a ka dernier morceau da freestyle kɛ an ye donc kɔmi a yɛrɛ y'o fɔ déjà ko Mama de ka d'a ye o de ka d'a ye n'a ka son bɛɛ donc a b'o freestyle kɛ

I bɛ n jaabi a la ne bange don fo bi est-ce que ne ye ko jugu k'i la ne bange don fo bi est-ce que ne ye kuma jugu f'i ma maakɔrɔw bɛ kuma dɔ fɔ ko maa ko bɛɛ y'i mama ye bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko fali faden tɛ ɲama ye merci beaucoup ok kɔmi nin tun ye ani an ka artiste belebeleba ye ko min de aw yɛrɛ bɛ y'a dɔn an an ka fatɔ kɛ an bɛ bi in bila yan n bɛ foliele taga di an kɔnɔbaga ma tuuur se kɔnɛte ni mago bɛ ko wɛrɛ la i bɛ se ka an suye an ka tu sanfɛ duuru fɛ duuru fɛ an tɔgɔsitu kɔn u biyan ni mago b'a i tuuur i b'a sɔrɔ fɛ an ka fɛn sanfɛ an bɛ foli bɛ ba taga di an kɔnbagaw ma ani minnu b'u ka tanpdi ka sigi ka an ka fɛnw lajɛ dɔn foli belebeleba ye ye an bɛ kuma sɛ an ma bɔsi la foli minnu b'a bolo a ko kɛ an kanubagaw ye sisi la fɛn de yemi an b'an kanu tu an bɛ fɔ a y' aw bɛ an ka sinju sanfɛ dɔn ko ma ko tɔw bɛ ka na a ka ca a ka ca Donc n'i m'i abonner a bɛɛ bɛ k'i kɔ, ouais, donc partout sur les réseaux sociaux i b'a don dɔrɔn www.mtractv.com ouais, big up an bɛ ɲɔgɔn bolo, donc à la prochaine